igbo mụrụ nze mụọ ọzọ birikwanụ o anyị ka na-atụnyekwa ọnụ n'ihe gbasatalụ igbo ndị igbo na ọdịmma igbo niile ee anyị na-ekwu maka asụsụ igbo na omenala igbo dịgasị iche iche na ana ana ndị jikwanụ nke ha iche ọ bụ ihe bụ okwu a kpụ n'ọnụ nke anyị bịakwa kịta nke anyị bịa kịta nwere ihe enye m nsogbu gbasatara ọnọdụ ndị Igbo ọkachasị n'obodo anyị a bụ Naijiria ọ na-agba m anya mmiri amarọ m etu a ga-esi gwọba anyị ọya ụnọ ụnọ ee enwere iju ọmana sị na anyị nwa maka ụnọ ndị Igbo na-eje ụnọ mana ọ bụrọ ụdị ụnọ ahụ ka m na-ekwu ụnọ m na-ekwu bụ iwenarị ihe ụnọ igbo sịkwa na akụ ruo ụnọ a mara onye kpara ya amaghị m ugboro one osisi ga-egbu igbo n'anya igbo wee nwee ike wee gbara akọ maka na a sị na nwa aniga wee kpọ ụmụ ya sị ha ụzọ one ga-eme unu ka unu gbara akọ a sị nke nwa sị ya na o mee ya ịsaa nke ọ sị ya isii nke ịsa ya nke ọzọ chọọ ka o gosi na ya amaka ihe sị ya na o mee ya ofu naanị otu ya mara ihe ọ na-ekiri ha sị ha "Hmm, unu ekwena ka o mee unu si na nke mere ndị ọzọ wee mụrụ akọ mana a bịa n'okwu anyị na-ekwu o nweha ndị ọzọ na-emekwa n'etu ahụ ka ọ na-eme anyị n'ala Igbo a ma ihe Igbo na-agabiga ọ bụghị ihe niile Igbo na-agabiga ka m bịara itinye ọnụ ofu ka ofu ka m bịakwa taa mgbe e lukwa mbọsị ọzọ e jekwakwa nke ọzọ kedu mgbe Igbo ga-amalụ ihe wee bido ịna-echighaba anya azụ n'ụnọ Igbo na-eme ọfụma ya ma gọziri Igbo hinne igbo anaghị eche geeti ma agbasi onye onye be nwa kwuru okwu igbo na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike na-agba mbọ chi ha na-agọzi ya ka m daa n'ebe m na-eje ọ dị ka m atụkarịgo inu ọ kwa unu fụrụ mkpamkpa a na-akpa na Lagos o nwe onye afụrọ mkpamkpa a na-akpa na Lagos etu e si wee darụ shops ndị Igbo e si n'ahịa nke a kụrie ba n'ahịa nke a zịa wee bazia na ahịa nwa a sị na nwa bụ e jechaa ọ gwụ na ya bụ ahịa bụ e jechaa ọ gwụ a darikọ na kụrikọ Igbo kwesịrị ịmụrụ gị anya mana anya kpọrọ ha ka o kwebeghị igbo wee mee etu a ka ọ dị mgbe a na-ekwu maka ka ugwu awụsa oge ọbụla ugwu awụsa oge ọbụla na-emere nke a n'ugwu awụsa mebisie ndị igbo n'ugwu awụsa mee nke a n'ugwu awụsa a na-etie ka mkpu na-etie ka mkpu odogwu e ji eje mba bụ Ikemba gburugburu Ikemba gburugburu ahịa trade fair ama ihe a sị o kwuru ebe ahụ o bebere igbo akwa eh, akwa nsọsọ ụmụ nwaanyị Jerusalem bebere eh, eh, Jesu akwa o bebere igbo akwa sị igbo na igbo kedu mgbe igbo ga-amara ihe eruru barabaracha ala ofu ndị ara ekonukọ overnight ofu anyasị gba ada unu ogbenye unu ebidokwa n'isi nsị na ebe onye igbo na-etu ọnụ sị ya ji wee kpochie mmiri wee kpochisie mmiri wee sụọ ihe ya sụrụ na Lagos kpochie mmiri n'ọdụ egwu na-ekirie ee kpochie Atlantic Ocean kpochie Atlantic Ocean wee nwee ike rụọ ihe ị chọrọ ịrụ osisi anaghị egbu nwoke n'anya ugboro naabọ ha ka hiri nne dị etu ahụ ya ka o ji agba m anya mmiri ụmụaka odo na abịara ka họtel họtel ụlọ ụlọ ụlọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ ebe ndị ọbịa na-anọ ọ bụrụ sọsọ ya bụ eh, ihe a na-eme eme wee ka na ndị oyibo kpọrọ investment ebe mmadụ na-erunye akụ ya mana ụfọdụ ndị abịagodo bịa rụọ ya n'ala Igbo unu makwa ihe ekele dị ekele na-abịa ama ka metụ unu mara were oge marabe ihe ebe ị nwere ike ịkpo okpo ofuru ịgbara akụnụba i butere wee na-asụnye osi ha n'ala Igbo pụọ ọ be ndị ọcha be ndị ọcha dị ka ọ dị he bụkwa ndị ọcha bụkwa ihe ka mba afrịka gasị ịma ihe ha na-efumochiweke eteta ụla ofu mbọsị akọba ofu ihe ọ be ndị ọcha ndị haziri be ha ọfụma mgbe ihe mere ebe ahụ wee ọ banyere mana ọkwa n'ime obodo anyị a onwe bụrụ ya hapụrụ anyị igbo a na-eje eje abandon property na 19 between ahọ 1967 na ahọ 1970 mechizọ gị na-alụnụ ebe ọbụla unu pụta kpochienu kpochie na Atlantic Ocean na-alụ ofu mkpụrụ okwu ezugoro onye maara ihe akụ ruo ụnọ amara onye kpara ya ọ bụrụ sọ maka akụ ruo ụnọ maka anyị nwa ibido gosibe e, ada ha n'anya onwe onye nna anata ikike etu a nọ ka m wee bịa nọrọ n'ala Igbo wee mebe ihe m chọrọ ime onwe m na-anata ikike ọba onye nwa awachi bye bye bye nụ bye bye nụ onye kwechiri gị i kwechiri ya mana kwechiri ha gị n'obodo onye ọzọ ị chọọ ka i kwechiri ya ị ga-anụ ụdị anụ maka ọ bụghị gị nwe obodo nwụna ọbịara ije nwe ụna